C'est quoi la diffamation Écoutons pour mieux comprendre. Mhm.
Son honneur ka kuma fɔ mɔgɔ ma eh, kunnafoni cari siraw fɛ walima ka kuma fɔ mɔgɔ ma jama dɔ la jama min na ni eh, n'o jama y'i kɔ dɔn ka ban kuma tɛ se ka segin nka diffamation tasun ye min ye mhm. mun b'a kɛ diffamation ye o ye k'a fɔ e min bɛ k'a fɔ dalu foyi t'i bolo sinsinbere foyi t'i bolo i bɛ k'a fɔ min na fo kuma ka nɔgɔ n ma n bɛ a fɔ n'i ye eh, diffamation ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ eh, baasi tɛ a la koyi k'a ta k'a tigi sɛgɛrɛ mm. nka ni aw taara kiri ɲɛkɔrɔ f'i ka se ka a daluw bɔ k'a yira k'a fɔ k'i ye kuma minnu fɔ a dalu filɛ a dalu filɛ ɔ mm-hmm. diffamation eh, gɛlɛya bɛ se ka mɔgɔ ɲangini se mɔgɔ ma ɲangini min n'a b'a ta san kelen fo ka se san duuru kaso ma ka bɔ o la i ka kan ka wari fɛnɛ sara wari min n'a bɛ fɔ o ma ko amandi o wari fɛnɛ kɛrɛfɛ i ka kan ka nafolo fɛnɛ sara a tigi ye dommage et intérêt k'a sababu kɛ i ye a mankutu tiɲɛni min kɛ i donna fo a ka hadamadenya k'o don kalama la min kɛ i ye o min kɛ donc diffamation kɔlɔlɔw y'o ye i bɛ se ka bila kaso la san kelen fo ka se san duuru ɲɔgɔnna ma mhm. i bɛ se ka amandi sara amandi fɛnɛ kɛrɛfɛ i bɛ se ka dommage et intérêt sara a tigi ye k'a sababu kɛ i ye a mankutu tiɲɛni min kɛ a bɛ se k'a ka baara tiɲɛ a bɛ mhm. se k'a ka politiki baaraw tiɲɛ a bɛ se k'a ka diɲɛlatigɛ a ka kunnafonidi baaraw tiɲɛ a bɛ se ka fɛn camanw kɛ a tigi la ka mɔgɔw ban a tigi la o kɔlɔlɔ donc e ka kan ka nafolo la sara a tigi ye k'a yira k'a fɔ aa ne kɛra sababu ye k'i ka nin baara in tiɲɛni min kɛ ne kɛra sababu ye k'i ja tiɲɛ cogo min fo n k'o wari sara a ka dɔn k'a fɔ ko i ka se k'i yɛrɛ réparer ok kaba an ye nin pereperelatigɛ jɔnjɔn ninnu faamuya an ka bi don kumasen kan o la waleya jumɛn de kɛra ni o bɛ an yamaruya ka bi don kumasen suganti ni o bɛ tali kɛ diffamation na Ee waleya min bɛ an bila k'a kuma fɔ o ye e, ko min bɛ senna bi bi in na mhm. ko min bɛ senna n'a bɛ tali kɛ e, damakasi sɛbɛn minnu n'olu donna e, mɔgɔ dɔ bɛ wele ko Seku Tunkara politologue mhm. damakasi sɛbɛn minnu donna a kama a fanba ye diffamation damakasi sɛbɛnw de mhm. k'a sababu kɛ ale ni a ɲɔgɔnna caman mais an b'ale ta kuma de la bi k'a to new york ni wagati min y'a ja a bɛ video kɛ n'a ye video kɛ mɔgɔ o mɔgɔ que ce soit ani minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ani minnu tɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman bɛ yen a delila ka fɛn fɔ minnu ma minnu dalu tɛ a bolo olu caman de bɛ yen depuis o wagati olu taara ka t'u ka plainte don pour diffamation k'i ye mankutu tiɲɛ ta ka se an ma min n'a y'an ka hɔrɔnya tiɲɛ nin wagati laban in na a video caman bɛ ka segin ka na bɔlɔlɔw sanfɛ k'a sɔrɔ ka mɔgɔ don min ni a ka video kɛ ka ca mais wagati dɔw la mɔgɔw b'a video caman salon ka na i b'a ye k'a fɔ a ye kuma caman fɔ minnu dalu t'a bolo misaliya eh, n'i ko k'a fɔ ko eh, imam mahmoud dicko ye faso cila ye faransikaw olu ka eh, baarakɛɲɔgɔn don ka kuma caman fɔ fɔ fɔ fɔ fɔ ka da ɲɔgɔn i tɛ se ka min dalu di parce que n'i y'a mɛn k'i b'a fɔ ko imam mahmoud dicko ye ni faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka mali ci n'i ko k'i ka na n'o dalu ye o dalu apporterli bɛ gɛlɛya bon e ye o fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ e ka bɔlɔlɔ mɔgɔ joli b'a lajɛ mhm. donc olu sinsin bere ye dɔrɔn n sigilen bɛ new york n tɛna na mali la mɔgɔ tɛna plainte don ka bon o mɔgɔw ye courage sɔrɔ olu caman bɛ yen minnu ye fɛngɛ don par exemple dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ an ye kibaruya min sɔrɔ k'a fɔ ko malick konaté ninnu minnu ni olu taara faransi emmanuel macron ka eh, ni jeunes ka ɲɔgɔn ye senfɛ mm. ni mɔgɔw don minnu ni u ye laɲini de kɛ kunnafonidi baara kɔnɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ a ah, anw ye a ɲini ka accréditation ɲini ka taa faransi ka taa nin ko masina couverture kɛ mm-hmm. e ko ko eh, emmanuel macron de ye ninnu wele a ka laquaisw de don tan tan tan n'i tɛ se k'a preuve di o de kama kuma dɔ la o filiw bɛ kaba ɲininkali kunkurunnin sabula maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka politologue ka minɛni na ko a minɛkun jɔnjɔn jumɛn mɔgɔ caman bɛ ka caman fɔ yalima ka kɛɲɛ n'i ka laseli ninnu ye a ka laseli kɔrɔlen tɛmɛnlen a minɛkun ye olu ye wa damakasi sɛbɛn donkun ye olu ye damakasi sɛbɛn donna mɔgɔ minnu mɔgɔ caman ta tun bɛ yen nɔ mais officiellement mɔgɔ min y'a ta fɔ k'a fɔ k'ale y'a ka damakasi sɛbɛn don o ye malick konaté ye kunnafonidila don malick konaté ko k'ale ye plainte don wa ale ale kelen k'a kibaruya mɛn k'a fɔ ko politologue nana bamakɔ ale kala ka taa a ka damakasi sɛbɛn kurakuraya ka ɲɛsin a ma k'a fɔ eh, kiiritigɛlamɔgɔw ye fana k'a fɔ ko a ne tun ye n ka damakasi sɛbɛn don karisa kama a tigi bɛ bamakɔ yan nɔ donc ne b'a ɲini n'a ka taa kiiri la n'ale de ta ye tiɲɛ ye a ka tiɲɛ ka d'a ma ni ne de ta ye tiɲɛ k'a sɔrɔ k'a ye mankutu tiɲɛ n ka kunnafonidi baara la bi bi na mɔgɔw b'a fɔ fan bɛɛ k'a fɔ ko n ye faransi ka pion ye a fanba sɔrɔla olu fɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ an ye kibaruya sɔrɔ fana k'a fɔ ko imam mahmoud dicko fana ni masurunna mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu fana ni ye damakasi sɛbɛn don a juguya la k'a sɔrɔ k'a ye kuma minnu fɔ olu kama donc officiellement bi bi na mhm. fila de dɔnnen don o ye k'a fɔ imam mahmoud dicko masurunnamɔgɔw a dɔnnen don k'a fɔ ko olu ye plainte don Sékou Tounkara contre la Malick Konaté fana ni ale fana ye plainte don a contre la pour diffamation a kelen tɛ mɔgɔ caman bɛ kɔkanna ninnu na kuma dɔw la min bɛ jɛli kɛ c'est que k'a bila i kun na dɔrɔn ko n tɛ bamakɔ mɔgɔ tɛ se ka n minɛ i fa bɛ bamakɔ yan i ba bɛ bamakɔ yan nɔ ala ye nali kɛ cogo min n'a ye tali kɛ ten mɔgɔ maliyɛn lamɔra cogo min i ka musokɔrɔba ka fatu e ka dɛsɛ ka na ko parce que e ye mɔgɔ dɔ mankutu tiɲɛ k'a sɔrɔ i tun bɛ se k'a éviter i bɛ se k'a éviter mɔgɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko e e ko ko jamana kanu de bɛ e dusukun na e bɛ jamana ko kɛlɛ de la mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ o fana b'a ka jamana kɛlɛ la mais e b'o mankutu tiɲɛ ka sɔrɔ dalu t'i bolo k'a mɛn ten tɔ dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛw da e tɛ bamakɔ yan yɛrɛ k'a mɛn mɔgɔw da dɔrɔn ko fanta tɔmɔta bɛ yan nɔ mɔgɔw bɛ kuma fitini fitini f'e ɲɛna dɔrɔn i b'i sigi video la ka diɲɛlatigɛ kuma bɛɛ fɔ ka sɔrɔ i t'a dɔn yɛrɛ a dalu t'i bolo a foyi foyi o bɛ an ka mɔgɔw sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ ma ko a tigi ye faso cila ye i b'o dalu bɔ min k'a fɔ mɔgɔ ma k'a fɔ ko e, e, nangaraba don e b'o dalu bɔ min e e y'a ye o la min bon o caman bɛ kɛ an ka videomaniw ka fɛngɛ la kuma dɔw la mɔgɔw fana don an ka tiɲɛ fɔ minnu ni e, e, tuma dɔw la kalan y'u jɛ ko ninnu na n b'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ kalannenw tɛ mais kunnafonidi baara hukumu kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen nɔ i b'olu éviter parce que i tɛ se k'a prouver i tɛ se k'a prouver o don n y'o de fɔ eh, an ni cɛ dɔ in ta la n ko i ko ko bubu sise ta y'anw ka yɔrɔ ye i tɛ se k'a prouver parce que papier fɛn fɛn bɛ anw bolo an b'an ka papier bɔ k'a da bubu sise tɔgɔ tɛ papier fan si e tɛ se k'o prouver ko bubu sise ta ye groupe renouveau i tɛ se mais i b'a fɔ parce que i sigilen bɛ faransi o yɛrɛ i yɛrɛ kan ka maloya o la parce que i bɛ ka fɛn dɔ fɔ min dalu t'i bolo kumakanw dama ko karisa y'a fɔ ko parce que ko bubu sise tɔgɔ la kuma tɛ fɔ yan o tɛ dalu ye o kiiri ɲɛkɔrɔ dalu ye min ye haki fɛ yen nɔ n'i taara haki groupe renouveau renouveau télévision papier dira jɔn tɔgɔ la mhm. ni haki ko ka fɔ ko groupe renouveau renouveau télé papier dira bubu sise tɔgɔ la n'o tɛ ni o tɛ n'an taara kiiri ɲɛkɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i jo tɛ k'a la hali dɔɔni ɲɔgɔnnaw bɛ mɔgɔw sɔrɔ par la passion u bɛ kumaw fɔ maliyɛnya la mɔgɔw b'a to yen ka tɛmɛ parce que fɛngɛ don n'o tɛ n'i sen tunna yan don o don ni an taara kiiri ɲɛkɔrɔ i tɛ se ka jo sɔrɔ parce que i tɛ se k'a prouver k'a fɔ ko nin ye nin nin ye o ɲɔgɔnna caman bɛ a misaliya caman ba bɛ mɔgɔw bɛ u sigi ka bamakɔ yan nɔ gɛrɛnw na k'a fɔ ko nin politikimɔgɔ in ye wari ba su k'a sɔrɔ kiiri kelen pe de yamaruyalen bɛ ni eh, par exemple politikimɔgɔ dɔ ye eh, eh, direction ba dɔ ɲɛmɔgɔ ye mhm. k'a daminɛ 2016 ka se 2018 ma a fɔra k'a fɔ ko budget min dira a ma o ye 10 millions budget k'a ka nin baara kɛ n bɛna bɔ kuma la mhm. k'a ka nin baara masina kɛ o 10 millions ni majɛ b'o la a bɛ taa kiri de ɲɛkɔrɔ a dix millions tun bɛ e ka baarakɛyɔrɔ bolo kan i ye mun ni mun kɛ peut-être k'a directeur b'a fɔ a a wagati an ye mɔbili kelen san sofɛriw ye ka nin kɛ ka nin kɛ ka nin ga jɔ mais ni kiri ma da o la kiri bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o mɔbili bɛ min ni kiri m'o mɔbili ye wagati min kiri bɛ se k'a fɔ a tiɲɛ na e ye nin nafolo in tiɲɛ Mhm. mais o preuve fan si tɛ yen mɔgɔw b'u sigi carré kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ ko karisa tun bɛ nin directeurya la k'a ye nin wariba suɲɛ a ma taa kaso la a ma foyi foyi donc il faut éviter a kumasera surtout bɔlɔlɔw ni fɛnw bɛ cogo min bi a kumasera mɔgɔw ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛni daminɛ ka sɔrɔ dalu t'u bolo ne m'a fɔ k'an ko dénonciation kana kɛ dɛ ok kaba kumakuncɛ kuma nin ko bɛ se ka dalabɛn cogoya jumɛn na bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka laseli kɛ ka sɔrɔ la mɔgɔ ma mɔgɔ diffamer sensibilisation an filɛ nin ye o de la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko mm. an bɛ pa tu sen pɛmeti ko pa que tu sen bilenma ko an ye vmani ye an ye zvinalisi ye walima k'an ye atibiti atifisi ye ɔ bɛ e tɛ n bɔn atibi ka sɔrɔ i ma mɔgɔw mankutu tiɲɛ zvinali min lakudɔn don ni nin ye ka tɛmɛ faransi bɛɛ kan zvinali n'a y'a bɔ k'a fɔ ko nin ko masina bɛ ali perezd larepu kan faransi perezd kan n'a y'a sɛbɛn a ka gafe kɔnɔ a tɛ yɔrɔɔgɔ a tɛ sira wa a bɛ taa kiri la a b'a gan ye d'accord parce que a b'a fɔ ka sɔrɔ dalu de bɛ a bolo mais an ka mɔgɔw kuma caman u b'u ta olu ɲɔgɔnnaw fɛ nɔ Mediapart de ye o journal ye ani mɔgɔ da hakɛ min taara kiri la ani candidatw taara ani mɔgɔ wɛrɛw taara a ye kuma o kuma fɔ i bɛ t'a sɔrɔ a dalu b'a bolo mais an ka mɔgɔw bɛ fɛnw fɔ k'olu ye activistes ye k'u ye nin ye k'u ye nin ye mais i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ kumaw fɔ minnu dalu t'u bolo mais a ka di n da ye mɔgɔw fana t'u jate parce que mais c'est très grave parce que dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni i ja bɛ tiɲɛ fo don dɔ la mɔgɔ minnu ye politiki mɔgɔ ye i b'olu mankutu tiɲɛ walima n'u bolo bɛ fɛn min nɔfɛ mɔgɔw tigɛlen don u la k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw min bɛ ka fɔ o tɛ tiɲɛ yɛrɛ. o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na jɛmukan na an dalen b'a la bi walawalali kɔnɔna na kuma minnu fɔra bɛɛ lajɛlen faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la an bɛ bɛɛ fo kaba ni folikanw b'i bolo teliya la wagati tɔ man jan. wagati tɔ man jan an bɛ foli di tanti worokiya ma eh, ka hakililajigin ka fɔ min ye eh, an tonton kolo national ale ka tile binaani saraka bɔ o ye bi ye an bɛ dugawu